nke o chiri gbazere nkụzi m n'ụbọchị taa ga-enyere gị aka na-echekwa gị and achọkwara m ka ị tụsasị ozi a na-agwakwa ndị ọyị gị ka ha na-esonyere m maka na unu ga na-amụta ihe n'aka m nke ga na-echekwaba unu maka na ife na-emezi n'ụwa a dịzi egwu ife ọjọọ kazi nkụ achọrọ m ka ị mata na ebe ọbụla ị fụtara onwe gị mpaghara ebe ọbụla ị fụtara onwe gị maọbụ ebe i bi maọbụ n'ụzọ ị na-aga ghọta and matakwa na na o nwere mmụọ nwegasị ebe ahụ i bi nwee n'ụzọ ahụ ị na-aga ụbọchị ọbụla achọrọ m ka ị nwee obi iwepụta ife inye ndị ị fụrụ ị fụgasị n'ebe ahụ i bi ọ bụ onye sekuriti na-arụ ọrụ ọ bụ onye ara ị fụrụ n'ụzọ ebe ahụ i bi ma ọ bụ ebe ị na-arụ ọrụ ma ọ sekuriti ebe ị na-arụ ọrụ ma ọ bụ igote ife tụpụ ya na n'ụzọ n'akụkụ ụzọ ọ bụrụ na ị na-eme nke a ị ga na-afụ na ife ọjọọ ama na-eme gị maka na ọtụtụ n'ime unu amarọ na ụmụ ma nkịta anụ a ma ọkụkọ ma ọsa ma uze ụmụ ife ndị a niile ị na-afụgasị n'ụzọ maọbụ n'akụkụ ebe i bi maọbụ na be gị mgbe ụfọdụ unu amarọ na ife a bụ mmụọ na otu a mụ na gị na-abụ nọ na otu i si ekiri m i si ekiri tv i si eme ihe otu a ka mmụọ si ekirikwa gị si ekirikwa anyị niile achọrọ m ka ị mata na mgbe ị na-enye mgbe ị na-awụ ị na-ewere ife na-atụpụgasị n'ụzọ maọbụ na-egonye ndị mmadụ ife n'ebe ị fụrụ mmadụ maọbụ n'ụzọ maọbụ ebe i riri nri maọbụ na espe maọbụ ebe i je igote ife ife ndị a ga-eme o nwerọ ife ọjọọ ga-emenwu gị ụfọdụ ga-abụ akwadosie pụọ ha ma mbatanwuzi ọnwụ egbuo ha maka na ha dị stingy ha nwere aka mana ife ha na-eche bụ nke ha ga-enweta ma anaghị eche nke ha ga-ewepụ ewepụ a sị na onye atụfughị onye atụfughị anaghị atụtakwa mgbe ụfọdụ sie nri kute nri n'obere ọkụ jee na ilu ama be gị ma ọ n'akụkụ be gị dọba nri ahụ ị nwere ike ịfụ nkịta ọ bịa ọ bịa lie ya maọbụ ọkụkọ maọbụ ụmụ anụmanụ a achụna ha ife anyị na-afụ bụ ụmụ mmụọ gasị nwee ebe ahụ ọ bụ na township ka ibi ebe ọbụla ibi ọ bụ security ka ị fụ gonye security ọ bụ onye ara maọbụ onye ị fụrụ ị ga-enyenwulu aka na side ebe ibi maọbụ ebe ị na-arụ ọrụ nyere ya aka maka ife ndị a niile ị na-afụ ị nwere ike iche na mmadụ ka ụfọdụ abụrọ mmadụ ka ị na-emerụ ha ka ha na-echekwa gị ọ bụrụ na o nwere ife ị na-aga n'ụzọ ị na-aza call ị mara ihe niile ị na-ekwu mmụọ na-anụ ihe niile ị na-ekwu na-ata asị gị ndị oyibo na-asị gị nothing hide under the sun o nwere ife ọbụla ị na-eme ebe ọbụla ị nọ mmụọ nọ ebe ahụ mmụọ na-afụ mmụọ na-ekiri mụ na gị na-abụọ otu unu si ekiri tv otu anyị si ekiri tv na-enye otu a ka mmụọ mmụọ si ekiri anyị and ife na-ebu ụzọ eme na mmụọ before ọ pụta ife ụfọdụ ga-abụ ụtụtụ apụta kwadosịa ha pụọ ha ama mbatanwuzi the ije mana ọ bụrụ na ị na-eme ife a na-akụziri gị na ọ ga-enyere gị aka ọ bụrụ na o nwere ife mmadụ merụ maọbụ na egbuola gị na mmụọ ọ bụrụ na na ị pụọ na njem ahụ na ị gaghị anata ya mmụọ ahụ n'ebe ahụ ibi afụgo that thing and ọ gaghị ekwe ka ihe a mee gị ọ nwere ike ị kwadosịa ka ị pụọ mmụọ ahụ achọ ofu ihe mee ị ga-ejenwuzi ije ahụ ị ga-apụzi so that ka ihe a and mgbe ahụ ọ bụla kụzi ọ chọrọ ofu ihe mee ị pụrọzị ije ahụ ife a ama mezi gị ị fụ na ọ na-echekwa gị mana ngịnwa yara ama mụta ka esi enye esi enyere ndị mmadụ aka mụta ka esi etufu ihe n'ụzọ ma ọ bụ ị tụfuo ihe ị fụ ọkụkọ ị chụpụ ya ị fụ ọkụkọ ọ na-eri ife ị tụpụ ị chụpụ ya achụzina maka ihe anyị na-afụ bụ ụmụ mmụọ gasị nwe ebe ahụ ibi ebe ahụ ibi o nwere mmụọ nwe ebe ahụ before ngịnwa ebe ahụ ebe ahụ adịgo many years many billion years before ihe niile ngịnwa nwee ike kwata ebe o nwere ndị nọgasị ebe ahụ nwụsịa o nwere ụmụ mmụọ gasị nwegasị ebe ahụ niile mụta ka esi ego ife nye ndị nọ ebe ibi n'ụzọ ị na-aga i gote ị tụpụ n'ụzọ ọ mmụọ ka ị na-enye ha ga na-enye ọ bụrụ na o nwere onye nọ na maọbụ nwanne gị maọbụ nwanna gị ihe na-achọ ka ụzọ ọ ga-esi wee gbuo ma ọ wụrụ ọgwụ ọ ga-afịa ya and ha agaghị ekwe ka ife ahụ mee gị ha ga-anọchikwa gị maka na ị na-enye ha ihe maka na ị na-atụpụrụ ha maka na ị na-enyere ha aka ị na-enye ha ife oriri adịzina stingy enwezina aka super glue enwezina aka spanner maka ka ị na-enwe aka spanner na-ata ite ya onwe ka ị na-ata ọnwụ bịa o buru gị ka ị mara na mmụọ na-ebu ụzọ afụ ife na-eme before ọ pụta ife na-enyewe na-egonye ife enye ndị gị na ha ndị ndị nọ na-akwụ ụgwọ na ịma ha ndị akwụ ndị a niile efu ma ndị sekuriti ma nkịta i gote tụpụrụ ya ma ọ sie nri nke na-akacha mkpa bụ i sie nri were ya ihe n'efere jee n'akụkụ ụzọ ụzọ ahụ ị na-esi anaba be gị dọba ya jebere onwe gị ị ga-afụ o nwere ife mekata ka ife ọjọọ mee gị maka na ha ga na-azọ gị ma na mmụọ ma na ife o nwere ife ọjọọ na-abịa n'ụzọ gị buru ụzọ mechie ihe ahụ ka ife aghara ime gị maka na ị na-enyere ha nri o nwere onye na-achọ ka ife ọjọọ mee onye na-enye nri onye na-enyere ya aka onye na-achọ m achọrọ m ka ị mata nke a tụsasị ozi a mee ka ndị ọzọ mara na-agwakwa ndị ọzọ ka ha na-esonyere m

na-etinyekwa nke ka nke nke ị na-etinye ife m na-akụzi n'ọrụ ị ga na-afụ ife ọma na ndụ gị daalụ